Kodi munamvapo nkhani ya Laken Riley? moni ndine Jackie nde padusa masiku twechi takulandirani inu tagwirani chakumwa ine changa ichi tenticheze
Mu chaka cha 2024, Laken Hope Riley anali ndi zaka 22. Amachoka ku Woodstock, Georgia, ku USA ndipo anali nursing student ku University of Georgia. Amachoka kukhomo kwawo Laken anali ndi makolo ake. anali ndi ma sisters atatu. analinso onena kuti anali ndi gulu la anzake mmene ma student amatani, amakhalira. Mammawa pa 22 February 2024, Laken ananyamuka anapita jogging eti, amakonda kuthamanga, inali khalidwe lake nthawi zonse, exercise kuti azikhala fit, mamawa uliwonse amanyamuka, anali ndi malo amene amakonda kukathamanga ku campus. akathamanga kenako nkubwerera. Koma pa 22 February mammawa ananyamuka kupita kukathamanga mwa masiku onse koma sanabwerere. Nde anzake anachita notice kuti ah, Laken chichokereni mammawa sanatani, sanabwere. Nde anapanga report kuti ah, Lakenitu sanatani, sanabwere wapita kukathamanga tikuyesera kumuimbira foni sizikutheka. Nde anayamba kumusakasaka anayitananso apolisi apolisi kuyamba kumusakasaka sanamupeze sanamuone nde anayesera kuyang'ana pa cctv kunena kuti amathamanga mbali iti kuona ngati kuti angamuone kuti athe kulondoloza nde atachitadi check cctv anamuona pa cctv akuthamanga eti path yomwe amakonda kuthamangayo Ala- inalondoloza ndithu anathamanga mpaka atafika pena pake anakha- anakhotera ngati kutchire chonchi kunali njira kunali path yoti ili isolated ankakathamanga kumenekoko kenako nkubwerera mwa masiku onse koma ulendo umenewo anasonyeza kuti walowera kuthengoko mbali ya kumeneko kuthamanga koma sanabwererenso apolisi anapita kukayang'ana komweko ali mkati moyang'ana mpamene anampeza Laken koma anampeza ataphedwa zinali zoopsa campus yonse Laken watani chamchitikira nchani wamupha ndani pa skulu eti nde inali nkhani yayikulu kwambiri nkhani yoopsa apolisi nkupitiriza kusakasaka kuti amene angakhale kuti wapanga chipongwe chimenechi ndi ndani kenako anthu ena anachita ripoti kuti ah, komatu ife pas, pa bus stage pamene anapeza kuti wadutsa Laken pafupi mbali ina kunali madomu eti ku mahostel a anthu ena maka azimayi atsikana panali munthu wina wake amangozungulirazungulira amakhala ngati afuna kulowa muchani mu room ya munthu nde apolisi anayang'ana cctv around area imeneyoyo atayang'ana anamuonadi kuti panali zibambo wina amalimbana nkuoneka kuti afuna kuphwanya window kapena afuna apeze njira yoti alowe mmadomu mudomuyo ya atsikana madabwisa ta afuna kulowa mudomu chifukwa chani anazungulira ndithu kwa kanthawi mati wazungulira walowera uku kayang'ana pa windo kubwereranso kutani kuti apeze njira ndithu yoti atani alowe koma amakanika ndipo poyang'anisisa cctv ija pa nthawi yomwe lekeni amadutsa amathamanga mbali inayo munthu uyu mzibamboyo analali akadali pamenepopo pamene panali madomu paja akufuna kuti alowe anachita kuoneka kuti wacheuka nkumuona lekeni uja lekeni uja akuthamanga zake kenako lekeni uja nkuzakhala ngati wakhota pamene anazakhotera kuti ku path ya kuthengo ya isolated ija mpamene munthu uja nayenso anadzambatuka kulowera komweko atachita notice kuti "Ii, walowera kwa yekha nayenso analowera komweko eti kenako munthu uja anabwerera leken sanabwerere pamene apolisi anadzampeza leken later nde apolisi anafufuza kuti munthu ameneyi ndi ndani amazungulirazungulirayo eti atafufuzafufuza anampanga identify kuti dzina lake anali jose antonio ibarra wa zaka 26 ochokera kwawo kwenikweni ku Venez- ku venezuela ku usa anali munthu onena kuti anali immigrant koma wa illegal opanda mapepala and anali onena kuti anamangidwapo ndithu chifukwa cha nkhani zomwezo zokhala kunena kuti alibe mapepala koma anamutulutsa asanampase mapepala anangomtulutsa nde apolisi anapita kukamugwira ibarra kunyumba kwake anali mzibambo onena kuti anali okwatira zosena mapangaso eti anamugwira anadabwa kuona kuti ndiokalasula kalasula thupi lonseli kuyang'ana kuti watani wakalidwa kalidwa eti nde anapereka zifukwa zake zosadziwika bwino koma apolisi anamtenga anammanga anayamba kumufufuza anapeza sis- ma cctv cameras anampanga follow mpakana atapita ku nyumba zomwe anapanga anafikira kusintha zovala anatenga jacket yomwe anavala tsiku limenelo anakayitaya mbini anayichita retrieve

Ibarra. Apolisi anapeza kuti Lekeni atachitidwa attack anayesera kuimba foni ku polisi call ndithu kuti ina apolisi anayankha koma analandidwa foni ndi Ibarra anayilanda ndikudula anamuswa mutu ndikumukhikha pakhosi ati anamuswa kumutu koopsa mpaka na nkhope inachita disfigure nkumuvula zovala zina. Ibarra

munapezekanso kuti munali dna ya lekeni nde zinali zonena kuti panalibe kukana anali iyeyo amene anapelanga zitizo zimenezi anamumanga anamuzenga mlandu inali nkhani yayikulu kwambiri maka yonena kuti munthu wongobwera wazatiphera munthu wathu eti ndi nkhaninso yomwe inakoka kwambiri ndikusintha chilamulo chokhudza immigration ku usa inali nthawi ya kampeni ya president trump nthawi ya kampeni imene amafuna kukhala president ndi nkhani imene anayitenga kwambiri ndi imene anakamba kwambiri kuti ndikazangotenga ineyo u- upresident maimmigrant onse anthu obwera onse amene alibe ziphaso amene apanga crime ndidzathana nawo eti

kusintha lamulo lokhudza anthu ongobwera ma immigrants ndi analumbiritsa kuti anthu awa ndidzathana nawo ibarra anazengedwa mlandu ndipo anapezeka olakwa anapangidwa sentence to life in prison ndi zoopsa kwambiri kuti femicide ndi chinthu choopsa kwambiri ndipo chimachitika kwambiri azimayi miyoyo ya azimayi imakhala pa chiopsezo nthawi zambiri nde zimangofunika it doesn't matter kunena kuti pamene ulipo ndi masana koma ukamapita mbali yoti ndi yawekha kungosamalitsa chifukwa anthu ena ndiongoyipa mitima imagine munthu kungomuona kuti o akulowera kwa yekha basi kukampanga attack eti zikomo kwambiri